nke e chiri na zere acha nke ụmụ ana igbo amaka mgbe ị ghọtara onye ị wụ ghọta ebe i si ị ga-aghọta ụwa a ị fụ na ụwa a na-atọ ụtọ ọtụtụ ndị ndị na-asị eh, na ha bụ ndị Igbo eh, na ọ dị proud ebe o si mana ị jụọ ya ma gbasara ihe Igbo gbasara onwe ya ọ maha tụsasịa nkụzi m a na-esonyere m na ife m ga-akụziri unu buru ibu nke ga-enyere gị aka ịghọta ebe i si ịghọta onwe gị like kwa share ọ bụrụ na ị nwere ego like ya nkụzi m ọbụla nke m na-akụzi mgbe ị nwere ego ị nwere data ị watch gị kirie ya na ị ga-amụta ife na nkụzi m bụ ife ga-eme gị ghọta onwe gị na mgbe i bido ghọtawa onwe gị ị fụ ụwa afụ otu ọ dị n'ụbọchị nke taa m chọrọ ịkọwara unu maka na ọtụtụ mgbe e kwuru chi gị mgbe e kwuru onye nwere gị ụwa ụfọdụ na-asị na ee na onye nwere ụwa bụ chi gị bụ chi ya onye nwere gị ụwa dị iche chi gị dị iche achọrọ m ka ị gee ntị mgbe m bọtụsa nkụzi a ka ndị ọzọ bụ ndị Igbo anyị ka ndị mmadụ ghọtakwa and otu a ka ọ dịkwa na na na tribe na ndị asụsụ ndị nke ọzọkwa mana anyị nwa bụ ndị Igbo kwesịrị ịghọtagburu onwe anyị maka ka unu mara na na anyị nwa bụ ndị Igbo na ụwa na-enere anyị anya ndị niile ị na-afụ na-enere anyị anya na ife anyị mee ka ha na-eso ka anyị kpaa na njiwegwu na ọ bụ Igbo igbo nwa na-akpọkwana ya igbo awụọkwanụ tribe mgbe e kwuwere okwu igbo a the whole african ka a na-akpọ afa mana ife e ji werụzia ka anyị nwa bụ ndị igbo nwezi imego anyị na-asụzi werụzia ka anyị nwa bụ na side anyị ka ụwa si wee bido anyị nwa bụ ndị izi e kere and anyị nwa ka ụwa na-enele anya ọ ya ka mụ na-arụ ka ndị Igbo aka wee wacha anya ọ maka na okike nọ anyị nso mara ama na mgbe e kwuru okwu sị gị na na onye a nwere gị ụwa onye nwere gị ụwa abụrọ ya bụ chi gị na onye nwụrụ bụ otu ị nọ na na ọ bụrụ na ị nwụọ na ị ga-apụtakwa ụwa na anụ ahụ na otu ị nọ na ịpụtakwa ụwa ochie wee pụtakwa ụwa ọzọ onye bụ mmadụ ịnwụ ụwa asị gị nwere ike nne gị ana-asị gị na onye dị otu a na onye dị otu a mana ihe mere ị ma njizi akọ na uche ahụ nke ụwa ochie ahụ wee pụtakwa ụwa ọfụ mana o nwere ike ọ bụrụ na nna gị maọbụ nne gị na-asị gị na gị na onye a na-emekwa ofu ihe na i yikwara onye a ọ bụrụ na ị chọọ ọ bụrụ na nna gị kwuwe si ee isi na ị chọrọ ịma onye nwụrụ gị ụwa otu ahụ ị dụ otu ị dụ na ka onye nwụrụ gị ụwa si wee dị ọ bụrụ na o nwere ife me gị n'ụwa ochie ụfọdụ na-abụ apụtakwa evukwa the mark of ihe ahụ merụ ha pụtakwa ụwa and onye nwere gị ụwa o nwere ife ọ ga-emenwuru gị maka na anya ya ka ị na-anọchi n'ụwa ọkwa ọ gị nwa na onwe gị pụtakwara ụwa ọzọ na ụdị anụ ahụ ọzọkwa mana chi gị bụ chi okuke nke mmụọ ahụ your guardian angel kpọnye gị so gị wee bịa ụwa and your guardian angel ahụ bụ onye nwere ike chi gị ahụ bụ onye nwere ike iwetara gị okike na mmụọ ka unu ghọta ife dị iche na chi gị na onye nwere gị ụwa onye nwere gị ụwa bụ ngị nwa na onwe gị mana chi gị bụ mmụọ okike kpanyere gị ị nwere ike ị nwụọ na ụwa ọzọ ị ga-apụta ọ bụrụ mmụọ ọzọ ga-esokwa gị mana ọ the same anụ ahụ ahụkwa ịghọtago na ọ ka o ji wee dụ mma mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ maka na o nwere ike mgbe ị ga-anwụ ga nwetakwa onyinye ịbịaghachi ụwa ọzọ mgbe ị natara onyinye ịbịaghachi ụwa ọzọ o nwere ike akpanye gị mmụọ ga-enyere gị aka ga-agbaziri gị ụzọ ọ bụrụ na afụfụ ka ihe afụ na ị mere ihe ọjọọ wee nwụọ mgbe ị pụta akpanye gị mmụọ ga-abụ ọ bụkwa na i kweha echenji ọ bụrụ na i kwelọ enwogha onwe gị mewe ezigbo ife mmụọ ahụ enyere gị aka ọ pịawa gị azụ mmụọ ga-akpọnye gị mmụọ ga-abụ ọ bụrụ na ịchọ ka ọ dịrị gị na mma ọ dịrị gị na mma ịchọkwana ịna n'iyi ị naa n'iyi ma mmụọ ga-akpọnye gị mmụọ siri ike ka ị maa na chi gị dị iche chi gị bụ your guardian angel nke okuke onye ọ dị ịkpọnye gị idunye gị mmụọ ga-eme ịpụtakwa ụwa ọzọ o nyere gị aka onye nwere gị ụwa dị iche maka na a na-ekwu ya na ndị mmadụ adịghị aghọta ụfọdụ na-afụta na onye nwere gị ụwa na chi gị bụ ofu onye nwere gị ụwa dị iche onye nwere gị ụwa na ọ dụ ka gị wee pụtakwa ụwa ọzọ mana chi gị bụ mmụọ okike kpọnyere gị nke ga-enyere gị aka n'ụwa na ọrụ nke ị pụta n'ụwa ịbịalụ ka unu ghọta ife dị iche na anyị bụ ndị Igbo o nwerọ onye chọrọ ịghọta onwe ya maka ihe ndị ọcha ji tisasị anyị ụfọdụ atụpụ ihe ma ka ụwa si wee bido ụfọdụ amata atụpụ ihe ma maka ọ bụrụ na ndị nna nna anyị ha bụ e rubere isi okike ama nkụziri ha ihe ndị a niile ha mụtacha nke ụwa so n'usoro ya na mana a bịazi wee nara anyị oke kpuchizie anyị anyị nwa bụ ndị kụziri akụzizi na ozi a na-azụ a bịazịa na ozi anyị ọ nya me ife ọjọọ ji wee kazie nkụ onye chọzi ọ chọzịa ka ọ nara nwanne ife ya ka ọ bụzi na ọ nya bụ ọkaka ọ ife ihe ndị ọcha kụziri anyị mmadụ ịnara mmadụ ihe n'ike ka ọ bụ ka onye ahụ nwezi ihe ahụ na-efezie ọ ife ndị ọcha mere a nara anyị nke anyị anyị nwezie enwe na-efezi ha efe ọ ife na-eme na ala Igbo na-eme na agbụrụ ojii na-eme na Afrịka ịnara mmadụ ife n'ike ndị nwezi ihe ahụ ana-efezi gị ọ ihe ndị oyibo ndị oyibo kụziri unu unu na-emekwa ụfọdụ achọkwaghị ịghọta onwe ha ekwugharịa fa nụbara ndị ahụ ọgụ zọchitere ndị na-egbu ha agwa gị na ihe a kpụrụ akpụ na onye nna ha na arụsị na ụfọdụ amara na arụsị bụ chi bụ angels spirit mana a kpọọ arụsị otu ọ dụ ka ihe ọjọọ Virgin Mary anyị fụrụ na ama ife ewu na-ekwu ihe ahụ arụsị na ọ bụ nwa onye kretiri ya sị unu kpewere ha na a ga-enyere unu aka tụsasịa nkụzi m a ka onye ọbụla na-aghọta ihe dị iche na chi gị na onye nwere gị ụwa onye nwere gị ụwa bụ ngị nwa na onwe gị onye nwere gị ụwa nwekwọ ihe ọ ga-emenwuru gị maka na ọ ngị nwa na onwe gị bụfu ihe ahụ mana i jirozi akọ na uche nke ochie ahụ wee pụtakwa ụwa ọzọ sọsọ akọ na uche a ka a ga-ewepụ gị mana ife ndị ọzọ niile ahụ ga-eso gị wee pụta ụwa ma afụfụ ife ọjọọ niile i mekọwara ga-eso gị n'ọ bụ na i changezi omume gị mewe ezigbo ife tinye nkụzi m n'ọrụ ọ bara gị uru sonyere m maka ọdịnamma gị daalụ